mulole yesu alamulire chifukwa nthawi yotereyi udzayilira nyimbo yoimbidwa kwa zaka zambiri m'chipembedzo chathu, imene simagwira ntchito kwenikweni m'masiku a zaka za mtendere ukupembedza, ngakhale masiku a zaka za mavuto pang'ono, amene mavutowo akabwera timayembekeza kuti atha, nyimboyi sigwira ntchito. Imaoneka yopanda tanthauzo kwenikweni, koma nyimbo iyi ndi nyimbo ya mtengo wake wapatali, makamaka ku maora otsiriza a moyo wa munthu, pamene tikupita kokakocheza moyo umene Mulungu anatipatsa ku dziko lapansi, pamene tikufika ku malire a moyo wathu. Ndi pamene nyimbo imeneyi. umayamba kuyisakasaka chifukwa mzimu wa munthu wina aliyense uli ndi kumene umalowera ndipo ndi woyenda chabe ndi wosakhalitsa m'dziko lino. Pofika ku malecheleche a moyo wanu kapena wanga, munthu okhala mkati. amene akupangitsani kuti mudzasonkhane kuno amafuna kubwerera kwawo nthawi imeneyi ndi imene nyimbo imeneyi umayikumbukira kuti ndi zoona ndinakuyitana kuti bwera kwa ine koma nthawi sunayigwiritse ntchito lero sindikulandiranso chopempha chako chifukwa nthawi inalipo koma nthawiyi sunayigwiritse ntchito. Tsiku limeneli munthu amapemphanso moyo kachiwiri kuti abwerere ku dziko lapansi adzamve kuitana kwa kumpingo kwake ndipo adzapite kuti akapemphere. Umafuna masiku abwererenso ukapezekenso pa chipembedzo kuti akakanena ndondomeko za chipembedzocho ulendo uno ine ndikatsatire. Umalakalaka utabwereranso kuti mwina ndikabwerera ndi pamene moyo wanga ukapange chifuniro cha Mulungu. Koma nthawi imakhala kuti inatha. Mpingo wa Mulungu, masiku amene ife tinali kunja tisanabwere m'chipembedzo, kunali timu ya abwenzi opembedza Satana imene ndimakhala nayo. Nyimboyi tsiku lina nditaimva. Ndinakumbukira abwenzi 4 amene ankalira misozi tsiku la kuchoka kwawo ndi kunena kuti, Ineyo Mulungu atangoti wandikhululukira lerolo pondichiza osati ndife koma ndikhale ndi moyo, ndikanabwerera ndithu ndikachita ntchito zonse za Mulungu ndipo ngakhale mulungu wathuyi Satana. Atakayesetsa kuti ndikabwererenso, ine sindikataninso? Sindikabwereranso. Ankalira zimenezi chilichonse chilipo koma anatisiya. Ndikupatseni mayina amene ndinali ndi mnzanga amene ankamutcha kuti Edward Ned. Mkulu ameneyu anali ndi ndalama zambiri. Kwa zaka zambiri, Edward, pafupifupi zaka 40, wakhala bwana pafupifupi ngati kampaniyo yakenso. Kampani ija imapanga chakumwa amachitcha kuti Red Bull. Anali a kampani imene ija, odziwa kuyendesa zinthu zimene zija, tikunena pano kudziko lapansi lino kulibe. Koma tamverani, masiku awo tikamakumana ku mikumano ya ma secret societies yopembedza satana, Sankafuna n'kufuna komwe kumva nyimbo, ulaliki kapena chilichonse chokhudza Mulungu. Mkuluyu sankafuna. Akamayendetsa kampani, anthu ambiri ogwira ntchito kukampani yake omuyandikira kufupi ankaika lamulo lakuti munthu opemphera asadzagwire ntchito kuno ndiye chidandaulo chilichonse chopempha munthu kukampaniko kuti akapemphere kumakhala kuti mukupempha ulova kuchoka kwa iyeyo chifukwa ntchitoyo amakuchotsani Ndikunena pano, gulu lambirimbiri li lachotsedwa ntchito m'makampaniwa koma mwakabisira, mosamadziwika kuti chikuchitika ndi chani. Pa mtundatunda, Edward Nedi amatha kulengeza kulikonse kumene kuli kampani yake kumene kumapita chakumwa chimenechi ndi analemba ntchito yogulitsa chakumwachi. Amatha kulengeza kuti pa mtundatunda basi mukhale ndi ma meeting kumeneko ndasintha, ntchito zambiri zaima kale. Mmamawa akuwaitana anthu aja kuwauza kuti uyu, uyu, uyu, uyu mumchotse. Chinkachitika ndi chani? Edward Nedi chifukwa chakuti anali 33 degree opembeza satana anali ndi kuthekera kwa mizimu yachabe imene akapita kukayendera ma kampani inkamutsutsa ndi kumamuonetsa kuti pa kampani pano aujeniwa amapemphera. Network sizikulumikizika bwino ndi munthuyu ndiye amazungulira kuseli kodi uyu bwa? o ali ndi zikalata bwana ameneyo blue alinayo sizocheza iyayi amaphika amadziwa kuchita mix amapanga zakuti ali koma iyeyi ntchito mutani basi mumchotse muyang'ane wina pazifukwa zopanda pake mkuluyu amalolera kutenga ndalama ndikupereka kwa munthu zimene anamulembera pa contract. kaya 10 years amatenga ndalama zonse ndikupeleka koma bola pa kampanipo pasakhale nda pasakhale munthu amene amalumikizana ndi ambuye athu yesu khristu zimenezi zakhala zikuchitika kwa nthawi yayitali koma tsiku linamfikira limene mkulu ameneyi anayamba kudwala anthu olalikira uthenga wabwino ammakanema Amamufikira kuchipinda kwake konko, akamasintha ma channel amapeza kuti pali mbali ina imene kuli mapemphero koma mu nthawi ya mtendere sadafune kanthu koma tsiku limene anaona kuti munthune zipatala zapamwamba zalephera sizindithandiza kuti ndichire anapanga bwa? Anapempha wantchito wake. kuti akauze abusa aku tchalitchi kwake abwere adzamupempherere koma usiku. Mpingo wa Mulungu, nyimbo ikuyimbidwayi, Yesu Khristu tikumkana leroyi, tidzamufuna koma tidzakhala kuti tachedwa. Kodi zikumveka nanga? Tidzamufuna koma tidzakhala kuti tatani tachedwa. Chipulumutso chimakoma tidakali ndi moyo, mphamvu zonse tidakali nazo, ndi pamene ulemerero wa Mulungu umaoneka. Mulungu amavala ulemerero ndi ife amene tidapanga chisankho tidakali ndi chilichonse ndikumalemekeza Mulungu. Mulungu amavala ulemerero, amakondwa, timamkweza, timamuyika pamwamba akamayang'ana ntchito za satana nayenso satana akamamuyang'ana Mulungu. Akakambirana, ngati kukambirana kumakhalapo, tamverani mpingo wa Mulungu, Mulungu amaoneka kuti akulemekezeka cifukwa munthu amene mthupi mwake moyo wake, cuma cace, cikhalidwe cake ciri bwino ndi kusankha kusiya dziko lapansi kupita kwa Mulungu nthawi idakalipo, Mulungu amakondwera nazo. Ana a Mulungu, mkulu ameneyi anasakasaka. kuti mwina atha kupeza mwayi wakuti angalandire Mau a Mulungu. Koma tamverani, pokamuitana munthu atangotchula dzina lache, mbiri inali paliponse kuti munthuyi ndi satanist. Kunena nkhani yakuti Edward waitana abusa, abusa anali ndi mantha. Ndikhoza kukalandira chipongwe. Sizingatheke kuti iwo aja akhoza kufuna Mulungu. Mokakamizika mmene amabwera Edward kukalowa m'nyumba ya mkuluyi anampeza kuti Mulungu nayenso mwini moyo wayamba kuwerenga maminitsi oti achoke ku dziko lapansi. Abusa anali kukhala pansi podikira kulandira malonje. Anthu anaimiriranso ndi kumusonkhanira Edward, watseka maso, anaifuna nthawi, koma anaifuna nthawi yolakwika. Mpingo wa Mulungu, ndaonerera imfa ngati zimenezi. Bwerani kwa Yesu. ndipo musanyoze. Komatu nthawi iyi mudzailira. Nthawi yotani? Yotereyi. Ana a Mulungu, nyimbo iyi mukamaimva ikuimbidwa, izikupasani chiganizo chachikulu chobwera msanga kwa nda? Kwa Yesu. Sizinamthandize Edward, anachoka ku dziko lapansi. Ndinali ndi mzanga wina amene ankamutcha kuti José Luis. Anatisiyanso mkulu ameneyi kulibe ku dziko lapansi koma mmene amamwalira anali atasiya 146 billion ndikunena ndalama 146 billion US dollars anali ndi ndalama zochepa? koma mpingo wa mulungu kanthawi aka kankhani aka kokha kakuyang'aniratu yesu ndi kukonza kokafikira mtima wako sikamachita machi ndi ndalama kodi zikumveka kodi sizimachita machi ndi ulemerero wa mtundu uliwonse aka nkapaderadera anakapatula, sikamayendetsedwa ndi makobiri, sikayendetsedwa ndi umphawi, sikayendetsedwa ndi banja, sikayendetsedwa ndi umbeta, kali pakokha kokha. Kodi zikumveka, anamu? Akulu awa anali ndi makobiri onsewa, koma tamverani, Jose, mmene nayenso amamwalira, anafuna, ana, mu, mchipatala, Anzathu awa achiroma amayenda mzipatala kukaona ota odwala ndiye akuti pamadutsa fadala mchipatala Edward akuti anatambasula Jose anatambasula dzanja ndikugwira kolona wa wansembe kuti mwina alandire chani chipulumutso. Nthawi imeneyo akulira, akumva akuti kutentha, akuti paliponse pamene amaona, amaona kuti ndi poyaka moto, alibenso malo ena alionse a mtendere. Chinali chinthu chomvetsa chisoni. Anthu anayesera kupereka zoti zingamtonthoze, koma Edward sanatonthole. Chimene iye amanena, amanena kuti, Ndikadapeza ondipulumutsa! Chifukwa kumene ndikupita kulibe changa, ndipo moyo wanga ukupita kokawonongeka kwa nthawi zonse. Satana uja anali atachoka, kumusiya, amakusiya. Tamverani okondedwa, Jose anayifuna nthawi yotere koma anali atachedwa. kodi zikumveka anamu sono mpingo wa mulungu musamaganize kuti moyo ukamachoka ku dziko lapansi umakhala chimozimozi mmene mumakhalira zinthu zikuyenda ayi umasungunuka umagwidwa ndi mantha chifukwa tikati munthu ndiye chamkaticho ndipo chamkaticho chili ndi kwawo chimenechi mukadachikakamiza lero muli ndi moyo chipezeretu mulungu Zimakhala zinthu zosangalatsa kwambiri munthu amene amachoka dziko lapansi mtima wake uli wolumikizana ndi Mulungu. Umakhala ulendo wa smart. Kodi zikumveka anamu? Koma izi zimene tikuchita zongonamizananamizana nkumapakanapakana pa mpingo koma tisakuchita chifuniro cha Mulungu, nthawi iyi tidzaita? Tidzaita. Kodi zikumveka ana a Mulungu? Mzanga ameneyi Jose anapita koma atadula kolona sizinathandize kanthu chifukwa anagwira thabwa limene si chipulumutso. Kodi zikumveka izi? Koma m'malo mwake chifukwa chakuti pakufa anali atathothola kolona ija ya munthu chidachitika nchani? Ngakhale anali kuti ndi wachipembedzo cha Satana, analola kuti mwambo wachipembedzo cha Satana uchitike komanso chipembedzo cha Roman Catholic chidayendetsanso mwambo wachipembedzo chifukwa munthuyu pomwalira akuti wagwira chani koma mpingo wa Mulungu anayisaka nthawi yokumana ndi Mulungu koma Jose sadaita sadaipeza inali kuti 146 billion osamgulira Mulungu Kanthawi kake ndi kameneka tikulowa m'sabata kamene timaphonyana ndi chipulumutso. Nyimbo iyi, ana a Mulungu, ndi yosafunika lero chifukwa mawa kucha tibwerera ku ntchito zathu tikadya mango tasunga aja ndipo nyimbo iyi imakhala yopanda ntchito. Kodi zikumveka, ana a Mulungu? Koma pamene tikulingalira mozama lero, mulingalire mozama pa nyimbo imeneyi, ndithu mudzailira nthawi imeneyi ailirapo anthu okhala ndi chilichonse. Chifukwa chani? Nthawi yotere yake akunena iti? Nthawi iyiyi imene timanena kuti tili pa Yesu, tikufunafuna chilungamo cha Mulungu, nthawi imeneyi nkumaona ngati tikuchifuna koma tisakutsimikizika mtima pa chilungamo cha Mulungucho ndikumasewera nayo mmene tabwereramu basi nkumapanganso zina, tidzaifuna nthawi imeneyi. Ena ajomba pa zifukwa zosakwanira bwino, sangabwere kudzasegulira sabata. koma nthawi iyi anthu adzaita adzaita imafunika nthawi yotere kodi zikumveka ana a mulungu kodi tili limodzi mpingo wa mulungu tamvera ina nyimbo iyi ndimati ndikupaseni chithunzithunzi kuti nyimbo iyi musamayione kukhala nyimbo yota yopepuka ameni mpingo wa mulungu nthawi yoti ikafika umaikumbukira nthawi ija Koma nthawi ija simataninso? Simapezekanso. Ngati pali chinthu chofunika kwambiri ana a Mulungu kuchigwiritsa ntchito ndi nthawi imene wakupatsani chifukwa nthawi simayima. Palibe chimene chimayimisa nthawi. 12 koloko yapita lero lija akulu olo mutasonkhanisa ma billion olo mutapita kwa asilikali ndikupita paliponse 12 koloko imene ija simuzaitaninso simuzabwereranso zimene zalakwika nthawi imene ija ngati simungakonzese musaganize kuti lizabweranso tsiku lina ndikubwera 12 koloko 12 koloko ya mawa ndi ina kodi zikumveka ana a mulungu nthawi imene tikuseweresayo ndi chinthu chofunika kwambiri. Kodi zikumveka amuno? Koma tikachita masewera tidzayilira nthawi imeneyi, chifukwa Mulungu wapereka mpata kuti inu ndi ine tikonze cha? Tikonze machimo. Wolemba buku la Petro akuti sazengereza nalo lonjezano lake ayi. Kodi zikumveka zimenezo? Akuti sazengereza nalo lonjezano lake, koma kuti ngati nkotheka munthu atembenuke cha? Atembenuke mtima. Tisaganize kuti slow imene akupanga Mulunguyi akuchita chifukwa cha kanthu kena ayi, kuti mwina mpata umene tili nawo tikhoza kuugwiritsa ntchito. Chifukwa misozi ya anthu amene amamulirira nthawi koma nthawi yawo itatha, nayonso Mulungu simamgwira mtima. Akuliriranji? Chifukwa mpata. anali nawo. Kodi zikumveka amuno? Anthu amenewa anayenderedwa ndi aneneri, anayenderedwa ndi atumiki, koma sizinata, sizinathandize ayi. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye pali mkuluyu amene amamutcha kuti Rahul Bajaj. Anyamata a ku Mozambique akadakhalapo ngati Bajaj amakumbukira njinga. kodi zikumveka izi ndiye mwini wake wa njinga ziti zimene zija Bajaj dzina lija ndi la munthu mwini wake wa dzina limeneli ndi uti ndi ameneyi ameneyi tsiku limene amapuma kotsiriza ali ndi 88.6 billion US dollars 88.6 kodi zikumveka izi koma tamvekani Nthawi ya kuchoka kwake, nthawi yofuna Mulungu inamdzera mu mtima mwake, ndipo anayamba kupereka makalata pa website ndi kumatumizira abwenzi amene ankawamvera mbiri kuti amapemphera ndi kuwapempha kuti abwere ngati ndikotheka adzampatse chipulumutso. Koma munthu amene anavomera kuti akam'thandize Rahul anachoka ku Croatia. Nthawi imene tikiti ya ndege imakafika ku Croatia kuti akonzeke mneneri kuchoka ku Croatia, munthu wa Mulungu kuchoka ku Croatia, apite akathandize Rahul, nthawi inali itatani? Itatha. Mbiri ikunena kuti atakwera ndege kufika pa New Delhi, kutsika mmene amadikirira kuti tsopano pabwere galimoto yodzamtenga, pa mtunda wa 1 kilomita kuchoka pa airport, lipoti lakuti Rahul watisiya linatani. Mtumiki anakafikira kuzolika ma, ma, ma, ma, nkhope yake kuzolikira mtembo. Nthawi yotere musamaiseweretse mpingo. Amen mpingo. Anaifuna ma billionaire pamene amachoka ku dziko lapansi. Nthawi imene tikuseweretsayi. Anaisakasaka koma sanaita sanaipeze sanaipeze. Anali busy kusonkhanitsa makobiri, busy kukonza ma account, busy kumanga nyumba pakati pa madzi. naseweresa nthawi iti imeneyi last minute anadzazindikira kuti ndalama siyofunika nyumba sizofunika galimoto zapamwamba sizofunika mafoni odula siotaniso siofunikanso ayi chofunika ndi yesu khristu koma akumufuna nthawi itatha nthawi itatha kodi mpingo wa mulungu Mungayende nane limodzi kuti timulole mzimayi ameneyi ayimbenso nyimboyi, tonse titayimirira, ndipo tilingalire kwambiri ndi kupempha Mulungu kuti atithandize, ndipo timuthandize kuyimba nyimbo imeneyi. Amayi, bwerani kutsogolo, nyimboyi mubwerezenso. Tiyimirire, mpingo wa Mulungu, nthawi imeneyi tisachite nayo masewera.

tsiku losowesa mtendere pa moyo wa munthu ndi tsiku limene mzimu wako ukuchoka ku dziko lapansi umasakasaka katundu okafika naye kwathu koma sapezeka Mulungu wa Kumwamba, mutichitire chifundo m'kachisi uno. Mutikhululukire chifukwa tataya chuma cha mtengo wapatali chotchedwa nthawi. Sitidachisamalire, tachipondereza monga nkhumba zipondereza gaga m'khola zitapatsidwa kuti zidye. Tapondereza chuma cha mtengo wapatali, ndiye maola akulambira Inu. Maola akupembedza inu, muitano umene mwapanga kwa nthawi yaitali kutiitanira ku kachisi wa Mzimu ndi m'choonadi, koma ife kuzengereza osalowa mpaka pano tidakazungulira pa khomo, osalowa m'chipembedzo choona. Mulungu mutichitire chifundo, mutikhululukire. Tili ndi mwayi Tili ndi mwayi tikayang'ana ku central kuli anaNyembezi anaMagi atapanga uhule waukulu kwambiri nthenda zawakang'antha akupumira mkhwapa ngati chiwala kufuna akadapeza nthawi imeneyi koma sakuipezanso ayi sakuipezanso ayi nthawi yopweteka mwina lero ndi tsiku lomaliza la chigawenga chija ku ndende. Chitataya nthawi yaitali osafuna Mulungu, lero ndi opanikizika ku kona ya mdima ya ndende, pemphero liwafikire ayikumbukire nthawi imeneyi kuti akhoza kusintha ndi kulowera kwa Mulungu. Tsiku lina nthawi imeneyi sizakhalaponso. Kwa iwe msungwana wothimbwidzika pakati pa tauni, amene uli ndi kaso ndi kuyang'anira thupi lako losalala, Koma tsiku likubwera limene thupi lako silidzasalalanso, chifukwa madzi a m'thupi lako adzachoka. Udzafuna thandizo koma osalipeza. Mulungu muwakumbukire amenewa akhoza kusaseweretsa nthawiyi ndi kukumbukira kuti nthawiyi mwina ndikukhala yomaliza. Mulungu wanga, taonani ife amene tayima muno, mwina nthawi iyi ndikukhala yomaliza, mwina nthawi iyi ndikukhala yomaliza. Yehova, mu kamphindi munthu amachoka ku dziko lapansi, mu kamphindi munthu amagumuka ku dziko lapansi, mu kamphindi munthu amasakazika ku dziko lapansi. Chipulumutso chanu ndi cha mtengo wapatali, ndipo nthawi yotere, Ambuye, ife amene tiri muno tikubwera mogonja pa nkhope Yanu, kunena kuti mutichitire chifundo. Tigwade pansi. Inu ndiye Mulungu wachifundo chosatha amene mumakumbukira ana anu. M'maola ano amene tikutsegulira Sabata, tagwada ife titakumbutsidwa ndi kulalikidwa ndi nyimbo kuti nthawi yotere tidzaifuna. Yehova, sitifuna kudzakufunani zinthu zitathina. Sitifuna kudzakufunani. tili m'madiripi, titadwala kudziko lapansi, asing'anga atalephera kutichiza, sitifuna kuzakufunani chuma chathu chitalephera, sitifuna kuzakufunani ukaswiri wathu utalephera. Lero, pamene patchedwa lero, ndi pamene pali chipulumutso. Potero chake lero, Yehova, ife tikutsegula mitima yathu kwa Inu, ponena kuti, Pepani, taseweretsa chuma chanu chotchedwa nthawi. Tikhululukireni, Yehova, taseweretsa chuma chanu chotchedwa nthawi. Sitinamvetsere kuitana kwanu ku maola a kupembedza. Tinamvetsera thupi limene linatiitanira zofuna za kanthawi. Tinapezadi, koma ndi zakanthawi. Tizipezadi, koma ndi zakanthawi. Lero, pamene patchedwa lero, sitifuna kutaya nthawi yathu, Ambuye, kuti tidzakhale mu gulu la anthu ofunafuna nthawi yotereyi koma titachedwa. Anachedwa abwenzi awa. Anachoka napita ku dziko lija la chete, kuyembekezera tsiku la chiukiro, akalandira mphoto yawo ya kumidima. Koma ife sitifuna kufa ngati Luizi, sitifuna kufa ngati Pajaji, sitifunanso kufa ngati Felike, sindifuna kufa ngati Felike, amene anamva uthenga koma sanafune kutembenuka pomwepo, nanena kuti tidzaonane mawa. Mpingo umene wagwada pano ukulira chifundo kuchoka kwa inu. Yehova, tikhululukireni mphulupulu zathu, za ine ngakhale za ana anga, pamodzi ndi banja langa. Mundichitire chifundo, munthu wochimwa ine, wosachita bwino ine, wamphulupulu ine, wokonda kusangalatsa thupi ine. Mundichitire chifundo madzulo ano. Ola lino limene tikutsegulira sabata ndi ola lakupempha Yehova chifundo chanu kuti tilowe mu Ufumu wanu. nthawi. Mutikumbutse nthawi zonse kuti nthawi tili nayo ili m'dzanja lanu ndipo ndi yofunika nthawi zonse, ndipo kuti tsiku lina mukuitenga nthawi imeneyi. Pochotsa nthawi, ndi nthawinso mukuchotsa moyo wanga. Chifukwa chake Yehova, ndithandizeni nthawi ino. Chifundo chanu chiyende ndi chikhululuko chanu chiyende. Mutiyeretse ana anu. Titsegulireni m'maola akupembedzawa. Koma mutatikhululukira. ndi kutibwezeretsa mu ufumu wanu. Mutipange oyang'anira, mutilembe ntchito ya ulonda koma kulondera nthawi. Yehova, mundilembe ntchito ya ulonda koma ndizilondera nthawi imene mwandipatsa. Ndidziyang'ana mosamala kuti pamene ndikuyang'anira nthawi imene mwandipatsa, nditenge nthawi yonse ndigonere kukachisi kwanu. ambuye mulungu wakumwambamwamba tichitireni chifundo tikhululukireni pamene tagwada pansi zoona tidzayirira nthawi yotere koma ife yehova tikuchoka ku gulu la anthu olira nthawi yotere koma tidzasangalale nthawi yotere ikamadzatha tikudziwa kuti tikukalowa mu ufumu wanu Ngati pali munthu mmodzi amene munatipatsa m'Baibulo, timampeza ku Machitidwe chapter number 7, amene sadayililire nthawi kuti idatayika payokha. Stefano akuti ndikuona kumwamba kotseguka ndipo pa dzanja lamanja la Atate ndikuona Yesu Khristu. Tsopano amene akundiitana ndi akundiyembekeza ine. akulowa mu Ufumu wa Mulungu, akupepesa kuti muwakhululukire awa. Sinatayike nthawi chabe pa dera la Stefano. Chimodzimodzi Yehova ife tikakhala mwa inu, pochoka tidzaona kumwamba kotseguka. Chifukwa chake tichitireni chifundo, tikhululukireni. Tapempha zonsezi mu dzina la Mwana wanu Yesu Khristu. Amen.